Afa m bụ Sir Eberechukwu Hillary, Knight of St. Mulumba. Um, abụ m nwa afọ Adazienu. N'ime Adazienu afụ, abụ m onye Catholic Church. N'ime ya bụ Catholic Church, arụgo m ọrụ n'ọtụtụ capacity dịka secretary

Alụgo m ọrụ na Onitsha Ecclesiastical Province. This province comprises Awka Diocese, Onitsha Archdiocese, Ogwu Diocese, Nsukka Diocese, um, Abakaliki Diocese, um, Nnewi Diocese, Ondimekili of Onitsha Ecclesiastical Province. Alụgo m ọrụ there as Director of Social. then eh, o nweziri mgbe elu elu ndị ụka wee sị na ọ dị ka m agbago mbọ nwantịntị na ha ga ọ ga-amasị ha ka m gbagotekwuo as a knight of the church o wee lu n'afọ 2014 na June 24 Assumption Cathedral Nnewi fa wee chie m Knight of St. Mulumba ee ịbịa n'ihe gbasara ụka na Adazienu tupu ụka abịa enwere usoro ndị nna nna anyị ha ji were akpọku maọbụ efe Chukwu ee site n'ihe ụmụ ihe arụsị ee anyị bịa na Adazienu enwere ọtụtụ arụsị afụ dịka ịbata kịta na Ogweniọcha bụ village anyị nọ na ya kịta enwere Okeide enwere Ududonka enwere Haba na ọtụtụ ndị ọzọ Ị gbadagakwa na mkpukpu Adazi dịka Akwankwọ enwere ihe dịka Ụmụagụ Ee, enwere Ebe enwere Okwu Nkwọ na ọtụtụ arụsị ndị ọzọ gasịzi mana amani ozi ọma batalụ Adazienu nke ndị izizi bu e wee bata bụ ndị CMS Anglican Church na ihe dịka ebe afọ 1910 Eh, nnukwu warrant chief enwere na Adazi mgbe afụ dịka Chief Ụgbọaja Edward Ụgbọaja bụ ya na ndị otu ya bụ ndị nabatara ndị Anglican ha were bido ka a na-emezi ana fa agbasa eh, na-atọghata ndị mmadụ ọtụtụ si n'ife arụsị wee gafete n'ife Chukwu n'ụzọ nke ka mma na Emmanuel Church kịta ebe arụrụ ya bụ ụlọ ụka bụ nnukwute okwu arụsị mana ị ma na most churches bụ ọhịa jụrụ ajụ ka a na-enyebe ka ndị gboo ahụ na-adị na-enyebe ha akpachaghị anya ka ndị ọcha bịaranụ nwụsịsịa ma ọ bụ ihe dịrị etu ahụ mana ọ na-abụ ọ chukwunu ka a na-efe a batazia nọkwara wee bido fesaba nya bụ ozi ọma ị bịa n'ihe gbasara Catholic Church ndị dị ka late Paul Iloghalụ ha gadem late Gabriel Anekwe Samuel Isiọfịa ha Patrick eh, Ezendụ ọ hanwa bụ ndị gbara mbọ na early 1920s mgbe a na-eji ije ụka afọ akpọbugo m ụfọdụ ndị gbara ezigbo mbọ gbasalụ ya ee ebe o bidoro in particular na ogbenye ojii afọ bụ na ebe ndị be na ihu ezike quarters and ndị dị very instrumental n'ịfụ na nya bụ ụka batara ogbenye ojii afọ a na-afụ ekwu gụnyere late chief ọkpala akụnne Isiọfịa late chief ọkpala eke Eze Okonkwo ndị a bụ ndị gbara mbọ wee fụ fada FA Bubendorf fada A Bubendorf n'afọ 1920s early 20s wee obtain eh, permission iji wee bido nya bụ ụka fada Bubendorf bụ nọ adazi nnukwu nyanwa na-elekọta mpaghara because na ọ adazi nnukwu afọ bụ ebe ụka malitere na mpaghara anyị a. so ọ hanwa bụ ndị na-elekọta anyị anya mgbe a na-ebido nya bụ ụka ka o sendịlị catechist a nwoke a na-akpọ Stephen Oramalụ Okafor onye nteje ka ọ wụ ọ nyanwa bịalụ due to mmeso ọma ya n'ebe ndị parents nọ so ndị parents bịa dị so happy na ha na-ahapụ ụmụ ha ha na-eso nya bụ eh, catechist Sam eh, Stephen nya bụ S- eh, eh, nya bụ nwoke a na-akpọ Stephen nwere umeana rinne so ọ- ndị ndị ndị nne na nna wee na-ahapụ ụmụ ha ka ha jee na-eṅomite akparamagwa the catechist o si ebe afọ na-akụziri ife akwụkwọ na-akụziri ha ihe gbasara okwukwe nwayọọ nwayọọ ụka na skuul wee si ebe afụ na-etopụta n'ime adazi enu ọ ọkpala akụnne isuọfịa bụ na mbala ezi be ya ka e bidogodiri izizi megidezie ebe afụ ada abazi ha wee nweta anị ọzọ a kpọrọ agụ be ọhazurume agụ be ọhazurume a dịbalụ na agbata adazi enu na eh, akwaeze ha bido ebe afụ mana a bịa n'ezie ndị mmadụ ebe ha sizi wee na-agbagotezi n'ebe ahụ abịa aka ụka dịka o nwere ndị o teela aka ha wee gbabakwa mbọ ka a marụ na a ga-enweta ebe ga-adị centralized ebe ga-adị n'etiti ama na-enyesi ndị mmadụ oke mgbakasị ahụ ọ ya kpatalụ e ji were chọgide wee chọtazie na akwankwọ so mgbe a na-achọzi ebe ga-adị n'etiti a ka ha jekwuru eh, late ekedum udeze asiegbu na akwankwọ ihe a ga-abụ n'ihe dịka ebe afọ 1927 o wee nye ha anị ha wee rụba ka a na-arụzi ya ma o bidoro dịka skuul that is a combinere ma ụka ma ụlọ akwụkwọ ọ na-aga gagidezie wee ruo mgbe ụka expandebazielu hinne e wee bịakwute ndị ogweni ọcha ha wee wanye ha current site ebe eh, St. Dominic's dị tata ị bịa na ana afụ ndị ụmụabụ nwekwara mpaghara ha wetara mana the majority about 90 percent of the land bụ ogweni ọcha wetara 85 or 90 percent bụ ogweni ọcha wetara ụmụabụ wetakwazie nke ha wetara wee constitute ebe the current St. Dominic's dị ka a na-agazi eh, ụka na-abawanye etu a ka ụka si wee togide wee ruzie mgbe e mere parish na 15th October 1986 and onye bụ onye e mere dịka first parish priest bụ Reverend Father Fidelis Nwosu onye Agụlụ ka ọ wụ onye mekwarụ ya ya bụ parish onye mekwarụ St Dominic's parish wụ n'oge ọchịchị eh, bishọp A.K. Obiefuna the pioneer bishop of Ọka diocese eh, assistant ya mgbe afụ bụ fada Anthony Onyeji o si Ekwulọbịa fa naabọ gbara ezigbota mbọ were nye Adazi-Enu ụka Adazi-Enu a very big facelift na n'afọ 19 15th October again 1987 ka the same bishop of Awka diocese A.K. Obiefuna bịakwara wee lay foundation stone of nya bụ St. Dominic's e wee bido rụba agba agba ụlọ ụka kịta ị fụrụ nya bụ ụlọ ụka were a lot of amendment a rụsịa maka o buru ezigbo ibu e mekọnata bishọp abịa sị mba na anyị emenikwa emekọnatabakwa megide o nwezi stage e ru were a sị anyị hapụgbazie ka a rụgbazie ya etu ahụ kịta ọ dị anyị were na-arụ ya a rụrụ ụlọ ụka ahụ for 39 or 37 good years before e nwee ike n'oge fada Simeon eh, Okafọ onye e ji Eze Mmụọ wee mara bịaziri na-eme nnọọ ka onye mmayị na-egbu sị anyị na ihe izizi a ga-eme wee dedicate ụlọ ụka ahụ anyị ncha mụrụ ya amụ maka anyị ma ogologo afọ o were o ruchaghịzi otu afọ na ụma e dedicate ụlọ ụka na 16th eh, November eh, 2014 ọ bụrụ a very great miracle ma tupu mgbe ahụ enweghị ọtụtụ ndị fada lụgasịkwalụ ọrụ na be anyị fathers ndị gụnyelụ fada Ọranye em, fada Ezeisi eh, fada Ụzọezie eh, na ọtụtụ ndị ọzọ rụgoro ọrụ na St. Dominic's etu a kwa ka e si wee nwewukwasị ndị vicars nyegasịrị ha aka gụnyekwara ma Mbaọnụ fada Mbaọnụ eh, fada Kevin eh, fada Williams eh, wee tinyekwara ọtụtụ ndị ọzọ etu a ka ụka si were na-eto ka ụka na-eto afọ ka a na-emepesikwa schools like St. Dominic's Nursery Primary School bụ onye gbalụ mbọ fụ na ebidolie bụ Fada Oranye then Divine Mercy onye gbalụ mbọ rinne fụ na Divine Mercy bịara into existence na agbata ebe septemba 20 ọ dị nke ebe 2016 or thereabout bụ Fada Simeon Okafọ eze mmụọ and eh, before nyanwa apụa ọ zụrụ almost 10 plots of land bụ ebe nya bụ eh, divine mercy college ga-adịzi ọkpụtọrọkpụ eh, currently onye jizi ọchịchị maọbụ onye na-elekọdo St. Dominic's anya kịta bụ Fada Peter Chiekelue nyanwa abata wee malitekwa ọrụ ya dịka ndị ọzọ siri

Fada Nwosu bịa mepesịrị outstations e nwee nke dị na Enugwu village a na-akpọ St. Francis ndị be Eyisi John Eyisi na ndị be eze Ak- eh, eze Anaka bụ fa wetara anị ebe nya bụ St. Francis dị tata ị gbadata n'Obe enwere St. Fidelis St. Fidelis ahụ bidoro ọrụ in the recent past ofu nwa afọ Chief Callistus Akpuogwu wetara ego goo anị rụwa were nye ụka nke Bishọp Paulinus Ezeokafọ bịara bless ya ọ ọ ọ ọ outstation ka ọ bụ mana ọ ofu onye single handedly goro anị dị anụ rụwa arụwa wee were donate ya n'ụka and since afụ Catholic Church n'Adazi Enu na-aga ọfụma na-abawanye na-akọtara Chukwu mkpụrụ obi na-edozikwu obodo ọ bụrụ na anyị nee anya o nwere mgbe Adazi Enu dị ka ọ ghasara ọ Fada Simeon Okafor bụ onye bịara mgbe a na-anụ agha ụka n'Adazi Catholic and CMS ọ nyanwa bịara wee harmonize ba chịkọba ụka naabọ wee nwee ike na-emekọrịta kịta enwere great ecumenism n'etiti ụka naabọ nke kpatara na ọ bịara jikọkwuzie Adazi Enu ọfụma ọ dị ka anyị nwere ofu obi n'ime adazi enu afụ ụkọchukwu izizi anyị chipụtara bụ very reverend monsignor gabriel ọnụọra n'ebe afọ 1973 onye nke sotakwara ya nụ bụ Very Reverend Monsignor okay, eh, eh, Gabriel eh, Ọnụọra bụ bit- n'afọ 1974 then onye nke sotara ya nụ bụ Very Reverend Father Monsignor eh, Godwin Okeke na afọ sorry I made a mistake Gabe Ọnụ- Ọ- Ọ- Ọnụọra bụ 73 Godi 74 then ndị fada ndị ọzọ welu na-agbadata to the extent na adazi enu kịta nwere indigenous priest up to 23 then ndị reverend sisters onye izizi bụ reverend sister echipụtara na adazi enu bụ reverend sister onyinyechukwu ezeanya daughters of divine love na agbata afọ 1977 wee ruo taata adazi enu enwego ihe luru maọbụ karịa 20 reverend sisters of various eh, eh, congregations etu a kwa ka ọ dị na ndị ụkọchukwu anyị Em, na 16th November

parish onye bụkwanụ pioneer parish priest bụ reverend father chiekezie cyprian ka eji ọkanga jizọs wee malụ ọ nwa afọ ichida ka emesịzịlị ife a st patrick's wee malite ndị okwu fa na-ada gbowam na nya bụ st patrick's mmadụ dịka eh, Chief Joram Okoye Ezechukwu Duluo eh, CEO Canopy Industries Limited na Alfred eh, Okafor na ọtụtụ ndị ọzọ gbakọtara aka wee buru ibu nya bụ St. Patrick's eh, iji wee maatụ ọ bụ Chief Joram lụrụ two-story building dị ebe afụ eji kịta wee eme hall single handedly eh, the same eh, chief joram bụkwa ya lụrụ parish house single handedly wee taa the entire compound of ụlọ ụka chief alfred eh, okafọ bịa lụrụ chapel of adoration wee rụkwazi calvary Eh, etu a ka eh, emegwarụ Chukwuka chief si wee rụkwa grotto all single handedly then ọtụtụ ndị aka ji akụ nọ na bi Ogweni Oji bụ ha gbakọtaziri aka wee fụ na ụnọ ụka St. Dom- eh, St. Patrick's nke a ga-ededicate na Jenụwarị 3rd 2021 bụ ihe ga-abịatu na mmezu a rụrụ ụnọ ụka ahụ in less than 6 years onye bidorie ma ọ ma finishie nye bụ Ọkanga Jizọs tupu a transferaa nya wee wetezie eh, Reverend Father Emmanuel Achuke onye nke na-aforeseezi for the smooth dedication of that parish ndị Adazi Enu niile ga-anọ ebe afụ iji wee nabata nna anyị ukwu bishọp wee fụkwuazị witness kwuazị the dedication of St. Patrick's ọ ihe inye Chukwu ekene ebe ọ dị ukwuu eh, n'ime Adazi Enu afụ kwazi anyị nwekwazili Emmanuel Anglican Church nke anyị kwubugoro maka ya mbụ e nwekwara All Saints Anglican Church nke dị n'Enugwu village eh, All Saints Anglican Church bụ eh, mother parish fa bụ Emmanuel Anglican Church from there ka ha bidoro probably because of proximity of ndị na-esi Enugwu village abịa ụka na Emmanuel Anglican Church o yibere dịka o telu fa aka e wee bido that church n'ebe afụ n'afọ 1989 15th January onye bụkwanụ eh, onye ụkọchukwu malitelu ofufe nru mbụ na mbụ ebe afụ bụ Reverend S. E. Okolo ka a na-agazi ka eh, Most Reverend His Grace Most Reverend eh, Maxwell Anikwenwa n'afọ 2003 Nọvemba 28 kpọziri ya parish of its own and eli oge a nya bụ All Saints na-anwakwa oko ye so the church na-akụtakwa ọtụtụ mkpụrụ obi na mpaghara ebe afụ ha agbagidego mbọ nwee nursery primary school ebe a na-azụpụta ụmụ anyị ee e nwegasịkwara ụka ndị ọzọ gasị n'ime Adazi Enu Pentecostal churches dịka ndị um, Grace of God Assemblies of God and uh, uh, other Save the Lost and uh, all what not and all these churches fancha fancha na-arụkọ ọrụ ọnụ iji wee fụ na mkpụrụ obi ọbụna efughị n'ime Adazi-Enu na ikpetemazụzi ana m ayọ ndị Adazi-Enu niile e nwere mgbe e nweburu ọgba aghara ụka na Adazi-Enu ana m ayọ ha ka nya bụ ihe hapụ ichigha azụ ọzọ etu e nwegoro ecumenism bụ onye fọstara ya bụ fada Simeon eh, Okafor Eh, ana m ayọ ka ụkpụrụ ahụ Sam O na Simeon tọrọ mgbe fa nọ na Adazi-Enu ka ọ hapụ ịnwụnụ maka nya bụ ihe butere ezigbota mgbanwe na Adazi-Enu ana m afụ mgbe ọbụna a ga-awa ji Sam O Simeon fada Simeon ha ncha na-anọ na họl emekọrịta ihe niile ọnụ emebe ihe dị ka harvest ụka naabọ na-ejegharịkọta ndị a na-abịarụ ndị a ndị nke nna na-abịakwuru ndị nke nna ị gaghị amazi ihe dị iche n'etiti anglican na katọlik etu a ka e si wee megide wee batakwuo n'ọchịchị obodo nke na-emelụ na ọ bụ ndị ụka anụnwa nọ n'isi oche dịka PG Adazi-Enu ọ chịcha lituo ndị ụka nke nna agbagote ya na-emie ya bụ ihe were na-aga na-ebute ezigbota mmepe na mmekọrịta nke nwanne na nwanne n'ime Adazi-Enu ana m ayọ ka ụka gbasie mbọ ike fụ na ọkụ afụ a mụnyere anyụrọ etu a kwa ka ọ dị n'omenana um, um ihe anyị na-afụtazi kịta ụmụazị na-akpọ omenana bụ ị na-apịtọ aka sị na na-agwọ nke nna na-agwọ nke nna were ọgwụ ihe nwere isi wee na-anya isi ee e. omenana bụkwanụ ka ndị si eme ọ bụrọ ịgwọ ọgwụ ana m ayọkwa ndị sị na fa ga na-ekpere Chukwu n'usoro omenana fa etinyena aka na mpịtọ a na-eme ya na-eme ya etu o kwesịrị ịfụ na a ga-enwe proper development ọganiru ma nke ụmụ anyị ma nke generation yet unborn ga-adị udo dịrị unu